bụ na omenala ya dịrị ile omenala ya anara anyị achụrugo ego gaba township so nọọ ka anyị kwado ndị be anyị ka anyị nye ya the good projection mara na o nwerọ ajọ ive a na-eme na ive a na-eme bụ ive ncheta na ive obi aṅụrị dị na be anyị. onye ọbụla bụ onye anam tụdo obi ba hapụ ije ma ụmụọba ma mmụọ eluigwe ejel anam mkpu asaa anyị ncha na-emecha ovu ive simultaneously the same time tata bụ ada ya nwa a na-akpọ nzuru anị anam anyị ive anyị na-eme tata bụ nzuru anị nzuru anị n'ọnụ anam o nwere ike akpọọ ya onye ọbụla anyị na-agbata ihe na-ekwu mana akụli ya akụli ya onye na-aghọtara ihe na-ekwu aghọtara ekwu a na-akpọ izet ana bụkọ na anyị bụ ndị anam ee anam bụ ọmambala ọmambala bụ ihe na-akọta ive anam bụ ihe na-akọta ihe ọmambala niile na-eri mana anyị bụ ndị nọ n'anị mmili ọ bụ na mmili gbacha anyị kọba ive ana ọ gbabakwa anyị ewepụta ihe dị n'ime ana so mana arọ bi na-agụ anam na mmiri gba ụlọ akpọ mmiri ya bụ ndị oyibo na-akpọ ya flood n'ọnụ oyibo na ọ na-ebu ive anam yi na-ebube ọ bụ na the time of the flood na anyị na-ebu anyị anyị ebugoli enu due to na anyị bụ ndị ana mmiri ee na-akọta ọmambala na oyi na Naịjirịa na-eli ka anyị bugoro elu ọ bụrụ na mmili gbachata anyị budata ya ana ya bụ nzida ana maka na ọ bụrụ maka anyị na-amali ive bụ nzida ana ya na today n'ụbọchị tata na onye bụ onye okwu Igbo na ọ bụrụ ọbụla na naijiria nwalimere ndị dị nta mana ị chọrọ agamniru ị na-agba mbọ ada agali gị debe na anam ị bịa na ana anam ọ bụ na ebudata onye anyị na-ebudata ụbọchị tata from tomorrow to gawa na ị kpọkuo ya uche eji uche eji eburu eji na ana anam ya aza gị anam ekenee m unu anam ekenee m unu nwa m akwa ekenee m unu anam bado etu ebele unu n'anya unu n'anya na n'anya dịrị ka o si adị tata ka anam na-eme ive a na-akpọ ada a na-agba ada anam tata ada nwa a na-agba bụ ovu eme ada a na-agba bụ ovu emume n'ime nzuru anị ọ bụ maka ncheta mmeli ndị anam melili ndị a na-akpọ ndị ada ndị ada bụ ndị abịrịba na-abịa anam ebu mmadụ mbọsị bụrụ ugbo na-abịa wee bụrụ na anam ba gasị asị kpara ya akpọrọ nwoke ọsọ ọzọ na akpụkpọsị aka ya ọgụ ikpeazụ ada bụ ndị abịrịba bịala anam bụ ncheta ka anyị nọ tata ị na-anya ị ga-abịa jiri aka ihe ọ bụ ihe dị na anyanwụ mbọsị nwa na egbe adịrọ na-ekwu ekwu ka mmadụ aba ị na-anya bụ na ọ nwesịrị ive adịsị nkọwa bụ ihe eji eje ọgụ anyị jisiri aka ọ ncheta mmeli anam meliri ndị ada ndị ada bụ ndị adịrịba anyị wee kwuo na ya bụ omume na ọ ga-anarụ anyị na-agwa ekwu sị na onye ọbụla bụ onye anam malị ihe bụ ada malị na ọ emume ji akpọkọrọta onwe anyị nso na-abụ ihe onyonyo wee na-egosi ihe ndị nna nna anyị na-abalị bụ malị na ọ celebration of history ọ na-abịa anyị tata na-abụ ada anam